ani tile anba ani tile anba hɛrɛ tilenna anba somɔgɔw tɔɔrɔ si anba ani tile baramuso somɔgɔw ka kɛnɛ hɛrɛ bɛ anba anba anba bisimila
somɔgɔ ka kɛnɛ denbaya sigiɲɔgɔnw ala ka tile hɛrɛ ala m'an kisa mantɔɔrɔ ma ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka laban ɲɛ ciba lɔ ma sɔli ala rasul ayiwa bisimila a ye dɔ di karamɔgɔ
n'i y'a y'an sera a baasi tɛ bamananw ko ten ko bonya bɛɛ bonya masaki bɛɛ bonya dogobaa ye su ye ngulu somaaw don a fa de ye ne ye mamuru a ba de ye nin ye bintu ɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la den in a tun bɛ k'anw kamana gan a kɛ tun bɛ kɛɲɛkɛ yɛrɛ de ye koyi an ka jateminɛw bɔra a kan k'a fɔ kabini a kɔni tugura aw ka taabolo in kɔ tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra a ma fura ɲumanba ye ɔ nka tiɲɛ sa n ko fo an ka se i ma yan ka n'i fo k'i barika da ala sago i sago o y'an nakun ye ayiwa karamɔgɔ ɛɛ n ka sotigi y'a fɔ cogo min o de don ɛɛ i k'a kɛ to ni muso lajɔra den na o waati a kelen pe de ta don ni den in bangena a n'a cɛ ta don ni den bɔra da fɛ a kɛra sigida ta ye anw y'a lajɛ ka an ka tagabolo don gulu la a m'anw lamɛn cogo si la an ma se k'a dilan a kuntilenna nana kɛ e ye e y'a dilan a ɲɛna a nafa donna anw kun a donna sigida kun karamɔgɔ e yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la i n'a fɔ karamɔgɔ a kun tiɲɛnen don waati min na sigida fana y'o nafa ye o dusukasi tun bɛ an kan an nisɔndiyalen de sera i ma yan karamɔgɔ i ye wale ɲuman min kɛ an denkɛnin na a dilanna ka ɲɛ ka na i fo a la k'i wale ɲuman dɔn nali kun y'o ye alhamdulilayi rabbil alamina eh foli bɛ ala ye ala de ni foli ka kan ala de ni tanuni ka kan anw tɛ dɔwɛrɛ ye ala ka ci laselaw kɔ ala ko tan kira ko tan ni ala y'a latigɛ gulu kuntilenna fan kɛra ne ye ne ka kan ka n jija seko ni damayira ye min ye ka den bilasira den masa ka hakɛ belebeleba min dɔ bɛ den yɔrɔ la o de ye k'a fɔ ko maa minnu kɛra i ka diɲɛnabɔ sababu ye den de kan k'i jija sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ale bɛ se ka mun de kɛ k'u duwawu n'u barika ɲini waati min na u ɲɛ fila dayɛlɛlen don janko a ka diɲɛnatigɛ bɛ ɲɛ a bolo cogo min na ka taa se lahara ma o siratigɛ la halisa den an kan'a to a yɛrɛ ma dɛ an kan'a to a yɛrɛ ma dɛ an k'a lajɛ sanga ni waati k'a fo k'a tanu a ka baara ɲuman kɛlenw na ɔ ni ala y'an kunnadiya sabu a farala ala de la k'anw ka sababu ye an bɛ ala fo an b'a barika da ne bɛ min ɲin'aw fɛ halisa aw ni ne an ka jɛ ka dugawu kɛ ngulu ye n'a ɲɛna an bɛɛ ta don ni ala sɔnna a ma ngulu taara sira min fɛ an bɛ taa ka na karamɔgɔ i bɛ anw yɛrɛ tɛmɛ o sira kelen fɛ eh, ɲɛ kɔni a tɛ kɔgɔman na dɔn nka tuluman na a b'o dɔn bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko taabolo in min ye a bolo nin ye tiɲɛ yɛrɛ taabolo ɲumanba don ɔ n ko ni nin waati in kɔni ne yɛrɛ ni muso an bɛna a lajɛ ngulu sera i ma yan cogo min na an fana bɛ se yan ka taabolo ye k'a lajɛ ka don a da fɛ ala sago i sago
han aa tabarikala nin ye kibaruya duman ye ɛ ka to ka na masala ne fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ an ka hakili falenfalenw kɛ n'anw ka sira diyara aw ye o tɛ sira wɛrɛ ye o

somɔgɔ baasi tɛ yen ayisa n nana ni sɛ ni woso ye ma i ma bonya ye ngulu bonya diyara n ye i ni cɛ i ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka caman bila a nɔ na na n ka na ni ji ye i k'i min ɛ ngulu ne yɛrɛ y'i sɔrɔ cɛrinɔ ka yɔrɔ la o don i bɛ k'an ka diinako ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn aa ngulu o diyara ne ye dɛ i jija o la o de bɛ laban alahu subahana wa taala yɛrɛ y'a fɔ a ka kurana kɔnɔ a ko maa min b'ale ala ɲini k'ale dɔn ni k'ale batu k'i to denmisɛnninya kɔnɔ aa a k'o batu ka d'ale ye ni maakɔrɔ ba yirika ta ye ji filɛ nin ala k'a n'i dɛmɛ halisa
fatuma nin bɛ mun ɲini yan nin ye mun fɛn ye ɔ ngulu wa a kun nana sɛ de d'an ma ani woso ɛɛ fatuma ne m'a fɔ mɔgɔ ka kɛ ka fɛn dun fɛn min ye i halala ye ni e b'a bɔyɔrɔ dɔn a sɔrɔla cogo min e b'a dɔn ali haramu o ye haramu ye dɛ ala k'an n'o cɛ janya kɔkɛ ɛ mun haramu ko bɛ woso fana na tuguni ɛ a y'a sɔrɔ cogo min e b'o dɔn wa a y'a sɔrɔ ɲɛ ɲuman kan a y'a sɔrɔ ɲɛ jugu kan e b'o dɔn mɔgɔ t'o dɔn e b'o dɔn ɛ ngulu yɛrɛ yɛlɛmana bi kosɛbɛ e bɛ ka min fɔ tan n k'o y'a fɔlɔlama de ne yɛrɛ b'a sɔrɔ cɛrinɔ ka yɔrɔ la ngulu bɛ taabolo min kan bi an ka kan k'a dɛmɛ a ka sinsin o taabolo de kan an man kan k'a lagosi
fatuma dusukɔrɔ t'a sonsori cogo bila ko a b'a buranna n denkɛ i ka sɛ ani ka woso a ta i ka taa n'a ye ala sago i sago
eh, ne fa ne yɛlɛmana ne gulu bɛ yɔrɔ min na bi ne ko ala ne ko a kira
o n'a ta bɛɛ ala sago i sago e ka i ka sɛ ani ka woso i b'a ta i ka taa n'a ye an bɛɛ bɛ o ala kelen de kɔ an k'a ko ala kosɔn e k'i ka sɛ ani ka woso i k'a ta i ka taa n'a ye sa hɔn delili don han fatuma n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna mɔgɔ caman bɛ ala ko fɔ a da kɔnɔ ka silamɛya bɔ a da kɔnɔ a n'a waleya cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ a t'a dusukun na fiyewu
n'i ko ten n'o tɛ nin de ye maa lagosi ye i man k'a lamaloya tan maa min ye bonya ta k'an sɛgɛrɛ ɛɛ
an bɛ ala sira de kan n'i y'a fɔ cogo min na ko a yɛlɛmana n'o sen jɛlen don o bolo jɛlen don an bi yan a ka yɛlɛma o ka di an bɛɛ lajɛlen de

fɛn min bɛ ne kan so in kɔnɔ yan bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la. ee eh, kurungɔ o dun ye jumɛn ye. ɛ ne ka muso ko kɛ n ye ko bɛɛ kɛ a tɛ ka ɲɛnabɔ n y'a fɔ n kɔrɔkɛ faran ye n ko a t'a la ka ɲɛnabɔ ee eh, cɛ kɔni ka muso ko b'a yɛrɛ de bolo ɛ eh, cogo di tan ɛ eh, e ni faran ma sin kelen min yan ah, o ye tiɲɛ wa ne nana aw sɔrɔ a ka balimaya la aw fila de kan ka bɛn ko la k'o ko ɲɛnabɔ kurungɔ n'i y'a jateminɛ muso den hali nafolo nin bɛɛ ye dunan ye balimaya la ɔrɔ aw man ka ne sen don o la dɛ o man ɲi dɛ k'e sen don a la wa n ko e yɛrɛ de b'a cɛmancɛ la i a cɛmancɛ la cogo di kurungɔ ne ko e ni farima tɛ eh, faran muso ye wa awɔ ni aw ye faran muso ye n ko ne y'a balimakɛ ye kosɛbɛ ni aw ma min dɔn aw kan ka hakili sɔrɔ k'o dɔn ne m'o faamu dɛ kurungɔ ka hakili sɔrɔ cogo di e k'a to ni faran bɛ farima fɛ yen don min ne bɛ taa si e fɛ yen kurungɔ ko ka si ne fɛ wa kosɛbɛ kɛ kurungɔ i hakili wulitɔ don dɛ ɔ o tɛ k'i kɔrɔkɛ ɲɛnama tiɲɛ ta ne k'o balimaya la o ni dɔw ma dɔ dɔn minnu b'u kɛrɛfɛ olu ka kan k'o dɔn e bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ k'i bɛna ne ni n kɔrɔkɛ ka balimaya sinsin e ka taa kɔfɛ ne b'e jaabi baasi tɛ donc n bɛna so kɔnɔ fɔlɔ aw ma kurungɔ ye n'aw ma fɛɛrɛ kɛ nin na e ma dɔn kurungɔrɔta in kabako ye a kunkolo wulitɔ don nin musoko in na i ko fali ka musoko